Churros. E tuloblenkan tuloblenya dɔɔnin ne nimanaw sabula aw ka resɛti fana don aw ni yankuma n'ale bɛ dilan fɛ an mago bɛ jɔ farinimugu kari la semulu kuyɛriba ɲɛ kelen mayizena kuyɛriba ɲɛ kelen ani kɔkɔ dɔɔnin dɔrɔn n'a sɔrɔla nin kɛfɛn fila ninnu t'i bolo i bɛ se k'a kɛ ten nɔ nka n'i sera k'a k'a la a bɛ ɲɛ i bolo fana a b'a to a tɛ tiɲɛ i bolo an b'an ka kɛfɛnw ɲaami ɲɔgɔn na walasa u ka don ɲɔgɔn na ka ɲɛ an bɛ ji te min wɛri ɲɛ fila bɔɲɔgɔnko kɛ pɔli kɔnɔna na walima barama an bɛ sukaro kuyɛri ba ɲɛ kelen kɛ ji na ani tulu walima bɛri ne ye bɛri de kɛ n ta la bɛri ka d'a la kosɛbɛ nka n'a sɔrɔla ko tulu de b'i bolo i bɛ se ka tulu k'a la tulu kuyɛri ba ɲɛ fila bɔɲɔgɔnko o tɛmɛnen an b'an ka farini ta k'a k'a la an b'an bolo teliya fɛ dɛ yani a kana na taa fɔ k'a bɛ kuru an bolo ani fana an tɛ tasuma bugubugu a kɔrɔla la kosɛbɛ i bɛ tasuma bɛrɛbɛn a kɔrɔ ne nimanaw n ye fuyɛ bɔ a la sabula a kun bɛ ka bari o la kosɛbɛ an bɛ nin fasugu dɔ ta walima kutu dɔ o la a tɛ bari kosɛbɛ ani fana an bɛ se ka a bɛɛ nɔrɔlen bɔ a la miniti duuru bɔɲɔgɔnko kɔni a ɲɛ kan ka kɛ tan cogo in na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ɲɛ kɛra nɛrɛ ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a bɛ komi i n'a fɔ baara ɲɛna dɔɔnin dɛ an b'an tɛgɛ don a la k'a dogidogi ee numu tɛgɛ de bɛ ne kunna bi ko ye yani nin ka kalan fula tɛgɛ ma dɛ numuw folen don yan yɔrɔ la baara ɲɛna an b'a yɛlɛma tasa dɔ kɔnɔna na sisan ka sɔrɔ k'a tɔ labaara kosɛbɛ o kɛtɔla an fɛ an bɛ sɛfan nɛrɛ kelen k'a la k'a n'o don ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'a sɔrɔla sugurivani jilama in b'i bolo i bɛ se k'o dɔɔni k'a la nin yɔrɔ in na n'a sɔrɔla ko sugurivani sukoroma in de b'i bolo ne ye sukoro k'a la fan min fɛ dɛ i b'a kɛ a la o yɔrɔ la sugurivani sukoroma nka ni jilama in de b'i bolo i bɛ se k'a k'a la nin yɔrɔ in na a donnen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛna walawalali sisan k'a bɔ ɲɔgɔn na ne nimanaw nin yɔrɔ in de ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ sabula poche à douille ɲuman tɛ ne bolo ne kɔni ye a kɛ nin kɔnɔna na a farala dɛ a faralen ne m'o yɔrɔ bɔ ja la nka a mana de farala ne ye n dɛmɛ dɛmɛ tan dɔ k'a kɛ kelen kelen a kɔni ye tan ta dɔɔni sa nka a bɛ komi i n'a fɔ a fusayara dɔɔni nka n ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ a la n'ala sɔnna ma n bɛna segin video in kan cogo wɛrɛ la k'o fɛɛrɛ yira n nimanaw na an b'a kuru ɲɔgɔn kan tan dɔ kelen kelen n'a sɔrɔla ko nin t'i bolo i bɛ se k'a kɛ manani kɔnɔna na k'a bɔ manani wo fɛ yan yɔrɔ in na i bɛ se ka fasi bɛɛ bɔ a la i bɛ se k'a koli i bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ ne ta in bɛ cogoya min na n'a y'i diya i bɛ se k'a kɛ a jɔjan fana fɛ ka taa ten dɔ dɔrɔn a baara bɛɛ ɲɛnabɔlen an fɛ an bɛna a yiranni dabɔ n'an ka tulu kɛra k'a fɔ k'a ye kalayali dabɔ dɔrɔn an b'a kɛ kɛ kɛ a la miniti damadɔ aw yɛrɛ ɲɛ t'a funutɔ la ka yɛlɛn fununan den kelen ma k'a la nka an y'a dilan cogoya min na o de b'a to a bɛ funu an bɛna a yiranni de dabɔ sisan fo a ɲɛ ka taa bilen n b'o tɔ yira dɛ a bɛɛ yirannen ɲuman filɛ nin ye an fɛ an bɛna sucre glace de funfun a sanfɛla la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye sukaro mugu kɔ an bɛna o de funfun a sanfɛla la tan dɔ n'a y'i diya i bɛ se ka sukaro ji kɛ karamɛlilama ye ka nemurukumuni dɔɔni k'a la k'a su o la o fana ka di kojugu n bɛ den kelen fɔsi sisan k'a yira aw la o que c'est croustillant ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ ne ni ma nɔgɔ n'ala sɔnna ma n bɛna fɛɛrɛnin dɔ yira aw la hali ni poche à douille tɛ maa minnu bolo olu bɛ se k'a kɛ n'o ye aw k'an bɛn